Fáilte romhaibh, a chairde, chuig Books Upstairs arís, deas slua ana bhreá a fheiceáil agus an ghrian taitneamh taobh amuigh. An rud atá muid ag iarraidh a dhéanamh leis an sraith seo, An Fíorbhraon, The Pure Drop, ná just blaiseadh den fhilíocht agus den cheol, amhráin agus mar sin de, a thabhairt daoibh, you know, gan físeáin, gan rud ar bith róchasta nó rudaí mar sin, just an guth, guth you know ina aonar, sin an rud atá i gceist. Agus in amanna sin an rud is tábhachtaí. Bhí sé de nós ag mo dheartháir, Ciaran, a rá, An rud a deir sé i mBéarla ná the best things happen in the small back room agus ciallaíonn sin má tá tú ag iarraidh scéal a léamh nó scéal a chumadh nó má tá tú ag iarraidh dán a chumadh nó má tá tú ag casadh amhrán nó rud ar bith mar sin, in amanna is leor seomra amháin agus deichniúr nó rud éigin mar sin sa tseomra. So, sin rud atá i gceist leis an tsraith seo. Beidh IMRAM féin ar siúl. Le linn mhí na Samhna so beidh sraith imeachtaí againn istigh i Smock Alley agus in Áras na Scríbhneoirí. Beidh seoltaí leabhar againn, beidh scannáin againn, beidh Kate Bo, er, beidh Kate Bush i nGaeilge againn arís, beidh, scannán filíochta le Gabriel Rosenstock agus ceann eile le Paddy Bushe agus Ceaití Ní Bheildiúin. Beidh seó dar teideal Tinte na Farraige Duibhe, úrscéal eolaíoch, sci-fi, agus tá seó ilmheánach bunaithe ar an leabhar sin, aistrithe ó Ghaeilge na hAlban, go Gaeilge na hÉireann ag Eoin P. Ó Murchú. Cibé ar bith, deas a bheith ar ais anseo. Beidh triúr ag léamh agus bean amháin ag casadh amhráin inniu. Cuirimis tús le cúpla amhrán le Máire Ní Choilm. Tá neart duaiseanna bainte aici ag an Oireachtas agus ag an Fhéile Pan Cheilteach thar na blianta.

Cha raibh mé súil leat tá sé agamsa agus tá ann ar an CD sin fosta. D'iad muid a bhí smaoitiú ar a dhiob aga. Seo hiad uair eile. B'fhéidir go gcuirfidh mé tús le seo le Róisín Dubh. Seo leagan a bhí ag Neilí Ní Dhomhnaill de Róisín Dubh agus d'fhoghlaim mise é ó chuid amhránaíochta Bhriain Uí Dhomhnaill. Tá súil agam go mbainfidh sibh sult as.

Nó thom oíche, chaith mé Hi-Fi Doyle's ag dioscó na raibh a áit ar dóigh ansin bhfuil go bhfuil beár mall acu, is tá sé go hiontach. Rud ar aon ó an. Níl mé cinnte. Ná habair go raibh tú lán cinnte! Ceolfaidh mé b'fhéidir, eh, fan go bhfeicim anois. Eh. Betty Sally Dan. Ceann de chuid Harry, tá mé ag ceol seo leis na blianta. Eh, fán fhear is an bhean seo atá pósta ar a chéile, bíonn siad ag troid is ag marú a chéile ach i ndeireadh na dála ar fad tá siad go mór i ngrá le chéile go fóill.

Nach bhfuil leatrom agus léan dú fhéin in ann? Go raibh míle maith agat.
Maith thú, a Mháire. Anois beidh prós againn, tá neart filí. ar an gclár ach beidh gearrscéalaí linn anois, Eoghan Mac Giolla Bhríde. Tá lé aige leis an osréalachas ina chuid scéalta. Is aisteoir é, is drámadóir é, is scannánóir é. Tá éacht iontach déanta aige ar na mallaibh leis an chomhlacht foilsitheoireachta atá aige, Éabhlóid. Tá na leabhair uilig ar ardchaighdeán, tá siad an-snasta, litríocht den chéad scoth, scéalta den chéad scoth. So molaim go mór an obair atá déanta aige ansin ag scríobh faoina chuid scríbhneoireacht, bhí an méid seo le rá ag Róisín Ní Ghairbhí, Níl aon fhocal nó abairt ann nach gá é. Ní thugtar aon sonra nach bhfuil feidhm aige agus is cás linn na carachtair a gcasaimid leo, ceardaí oilte an scríbhneoir a thuigeann conas scéal a nochtadh le leidí agus a thuigeann nach gá dul i muinín na tuairisce. galar tógálach na gearrscéalaíochta go minic, tá scríbhneoir cruthanta anseo, duine nach mór dóibh scríobh agus nach mór dúinne, léitheoirí, a saothar nó a shaothar a léamh, ghealaigh an saothar seo mo chroí, mairimid beo. Eoghan Mac Giolla Bhríde.
Go raibh míle maith agat Liam. Go raibh maith agat as cuireadh a chur anseo chugam. Focla deasa a dúirt tú ansin. Níl a fhios agam an bhfuil siad fíor but ehm tá lúcháir orm nár dhúirt tú gur file mé fosta so go minic iarrtar orm léamh ag rudaí cuirtear síos gur file mé but ehm uair amháin scríobh mé dán darb ainm Ní mise file. Tosaíonn sé, Ní mise file. Bhí sibh ag smaoitiú ar duine inteacht eile. Leanann sé ar aghaidh, But eh, no, scríobh, tá cúpla dán scríofa agam but ní file mé. Em, is gearrscéalaí mé agus is, tá mo chroí istigh sna gearrscéalta agus em, bíonn daoine ag wonder cad é tá mé ag dul a scríobh úrscéal but is maith liom na gearrscéalta go mór agus eh, b'fhéidir lá inteacht go scríobhfainn ceann but eh, tá mé ag dul a léamh píosa de ghearrscéal daoibh anseo. Em. An Chéad Fhaoistin an ceann a léifidh mé as an leabhar Cnámh, leabhar a tháinig amach cúpla bliain ó shin. Smaoitiú, creidim go bhfuil cuimhne againn uilig ar an bhocsa faoistin a bhí ann go dtí le gairid really. Rachfá isteach sa bhocsa faoistin agus bocsa adhmaid a bheadh ann de ghnáth agus bheifeá ag fanacht sa dorchadas leat féin smaoitiú agus an boladh a bheadh istigh ansin ag an adhmad agus fanacht leis an doras sleamhnú trasna agus d'fheicfeá an sagart istigh or b'fhéidir nach bhfeicfeá é, chluinfeá an glór. So bhí cineál drama millteanach ag baint leis an, leis an rud uilig. Ach rinne siad ar shiúl leis sin anois agus mo dheartháir a bhí ag inse domh actually go, tá beirt mhac aige agus, bhí sé ag inse domh an sort of way atá acu anois ná go gcuirtear dhá chathaoir suas ar an altóir, bhuel ag brath ar an, ar an áit a bhfuil tú but,

Chaith sé súil ar a uaireadóir. D'fhéach sé anonn ar an ró tuismitheoirí agus thart ar a chúl i dtreo an dorais tí an phobail. Chonaic sé an sagart ansin réidh. D'éirigh sé ina sheasamh leis an phobal agus shiúil an sagart aníos i lár an tséipéil lena lucht friothála. D'amharc sé suas ar an dá chathaoir a bhí ag ceann na haltóra, cathaoir dó féin agus ceann don mháthair nach raibh anseo go fóill. Bheadh air féin agus máthair a mhic suí sa dá chathaoir fhad agus a dhéanfadh a mhac a chéad fhaoistin leis an sagart i ndiaidh an Aifrinn. B'é seo an gnás úr, de réir an mhúinteora. D'amharc sé siar aríst ar na doirse nuair a shuigh sé. Ní raibh iomrá ar bith ar Emer. D'amharc sé suas ar an tséiplíneach óg a bhí ag cur fáilte neamhfhoirmiúil roimh an phobal. Níor aithin sé é. Bhí cuma dhúthrachtach air. D'aithin sé an sagart. Muna dtagadh Emer, ní raibh neart aigesean air, smaoitigh sé. D'amharc sé ar a fhón. Ó, dúirt sé ar an fón léi gan a bheith mall. Bhí a mhac ina shuí cúpla suíochán roimhe leis na páistí eile a bhí ag fanacht lena gcéad fhaoistin a dhéanamh. Bhí siad go socair múinte, pioctúr na naofachta. Bhí a chuid focla cleachtaithe go maith ag a mhac, Beannaigh mé a athair, nó is peacach mé. Is í seo mo chéad fhaoistin agus is iad seo mo chuid peacaí. Bhí sé faoi féin ina dhiaidh sin. Chleachtaigh siad sa charr aríst é ar an bhealach chun an Aifrinn. 'Nach ndeachaigh tú, nach ndeachaigh do mháthair thairis seo leat sa bhaile, dúirt sé leis an fhear óg. Thug Darach comhartha a chinn agus d'amharc amach an fhuinneog. D'amharc sé ar a mhac ag a thaobh sa charr, é chomh leanbaí, ach chomh cosúil le fear óg cheana féin. Gasúr beag bogdhéanta, dar leis, cosúil lena mháthair. Bhí sé ceanndána, agus ní thabharfadh an diabhal féin isteach é. fiú má bhí sé rud beag scaipthe. Nuair a thoisigh Darach ar an scoil, sin an uair a thoisigh sé féin agus Eimear a theacht chun Aifrinn arís. Bhí dúil aige sa struchtúr a thug sé dona shaol, rud a bhí caillte aige le tréimhse. Níor chreid sé in rud ar bith ach go bhfaigheadh sé féin bás agus go raibh an t-am a chaitheadh sé go dtí sin fiúntach ar dhóigh inteacht. Ach bhí sé ag iarraidh nach mbeadh a mhac pioctha amach as measc an tslua, go mbeadh seans inteacht aige. Déanta na fírinne, bhí dúil aige féin éisteacht le glór an tsagairt. I ndiaidh deireadh, cheansaigh sé, ar feadh tamaill, an braodar corrach a bhí ina intinn. Ní éisteadh sé leis na focail a deireadh an sagart, ach ligeadh don fhuaim ní thairis, cosúil le fuaim chealgach innill. Bhí's aige na freagraí agus dúirt sé iad ina cheann gan smaoiteamh. Ní raibh sé ábalta iad a stad agus amanna d'osclaíodh sé a bhéal ag rá na bhfocal. Bhí dúil aige sna fuaimeanna cé go raibh a mbrí caillte air. Ní dheachaigh sé chun Aifrinn chomh minic ó d'fhág Eimear. Bhí an sagart ag míniú sacraimint na haithrí do na páistí agus an t-athrach mór a thiocfadh leis. Bhí fonn dóchasach páirteach ar a chaint. D'amharc sé suas ar a mhac. Chuimhnigh sé ar an lá a thug sé chuig traenáil faoi sheacht é agus, in áit suim a chur sa chluiche, chuaigh Darach thart a phiocadh nóiníní sa pháirc. Agus, mar bharr ar an iomlán, chuaigh sé suas chuig an traenálaí leis na bláthanna ag iarraidh a bheith á dtabhairt mar bhronntanas. D'amharc an traenálaí ar Dharach mar a bheadh sé ó mhaith agus thug air na bláthanna a chaitheamh uaidh. Chuimhnigh sé mar a mhothaigh sé an lá sin agus chuaigh broideadh beag coinsiasa fríd. Ní raibh Darach ach óg agus soineanta agus bhí sé sásta go raibh a dhóigheanna beaga féin aige. Cuireadh tús leis an Aifreann agus chuaigh sé ar a ghlúine leis an tslua. Ghluais a mheabhair chun tosaigh leis an tseomra. Smaoitigh sé ar Julie. Bhí siad le chéile anois sé mhí. Bhí sise maith do Dharach. Sheasaigh sí sa doras ina cuid éadaigh leapa ag fágáil slán leo ar maidin, maidin sheaca leis an ghal ag éirí óna cupa caifí. Bheadh sí ag fanacht nuair a phillfeadh sé leis féin ón Aifreann. Rachadh sé fá choinne lóin le Eimear i ndiaidh an chéad fhaoistin, a dúirt sé, agus bheadh sé ar ais chomh luath agus a thiocfadh leis. D'oibir sé ón bhaile agus bhí Julie idir jabanna. Bhí sí ag déanamh a díchill.

Amuigh ar chúl an tsacraistí bhí an siocán ag leá isteach sa talamh leis an ghrian fhuar a bhí sa spéir. B'iomaí uair a sheasaigh sé amuigh ansin ag fanacht leis an Aifreann críochnú nuair a bhí sé ina ghasúr, ina luí amuigh ón Aifreann. Rud ar bith ach déanamh mar ba chóir. Bhí Dara go fóill ag an aois nach dtiocfadh lena athair cos a chur as bealach. Ach bhí's aige go dtiocfadh an lá nach raibh sé ag dúil leis. Bhainfeadh sé sult as fad agus a mhairfeadh sé. D'imreodh sé peil leis nuair a thiocfadh leis, shiúlfadh sé an leathmhíle amach chun na scoile nuair a bheadh an aimsir maith. Amanna, rithfeadh siad giota den bhealach dá mbeadh siad mall nó díreach as tréan spóirt. Dúirt Dara leis tráthnóna amháin nuair a bhí siad ag fáil a ndinnéar sa teach leanna, Nuair a bhímse ag siúl an bhealaigh, sílim go mbíonn daoine ag déanamh go bhfuil mé craiceáilte. Tuige seo? Bhuel, bíonn siad ag déanamh go bhfuil mé craiceáilte ar scoil cibé ar bith, nó bímse i gcónaí ag iarraidh an posta a bhualadh leis an bhál agus deir siad liom go bhfuil sin craiceáilte. Ach an lá fá dheireadh, bhuail mise an posta, tháinig an bál amach agus fuair mé cúl. Bhí sin cliste. D'amharc sé ar Dhara ag séideadh bolgóg ina dheoch le sífín agus shíl sé go raibh sé mar a bheadh duine beag nár aithin sé chor ar bith. Bheadh pionta nó dhó aige sa teach leanna Dé Domhnaigh, ach le tamalt anuas thoisigh sé ag ól sa bhaile. B'annamh a níodh sé é ar tús, ach i ndiaidh tamaill bhí sé ag déanamh an chuid is mó dá chuid ólacháin sa bhaile. Cheannódh sé deoch sa bhaile mór, áit nach n-aithneofaí é. ag fágáilt a mhic ag an gclub spórt Satharn amháin, chuala sé duine de na mná ag déanamh truaighe dó ar chúl a chinn. Rinne sé neamhiontas di, ach ba é truaighe an rud deireanach a bhí uaidh. Bhí sé ag déanamh go breá, ach go neamhghlan ina ngnoithe acu féin. Ba sin sular chas sé le Julie. Bhí Julie go maith dó ar go leor bealaí. Thóg sé amach an fón. Muna dtiocfadh Emer, bheadh air suí thuas sa chathaoir leis féin. Ní rún ar bith go bhfuil muid scartha, ach shílfeá go mbeadh sí in am ar mhaithe lenár mac, a mheabhraigh sé. Níor luaigh sé an chéad fhaoisidin lena athair. Níor labhair sé leis mórán níos mó. Ní raibh mórán acu le rá. Nuair a bhí an athair tinn cúpla bliain ó shin, tharraing an teaghlach uilig le chéile. D'éirigh siad clósáilte ar feadh tamaill, fada go leor le haighneachtaí an teaghlaigh a tharraingt aníos arís. Rinn seisean síocháin lena athair ag an am gur shocraigh siad bogadh ar aghaidh. Ní raibh a athair sásta gur scaoil sé leis an phósadh ach thug sé isteach sa deireadh. Rachadh sé ar cuairt agus labharfadh siad, ach ní faoi rud ar bith domhain. Bhí dúil aige san achar a bhí eatarthu. Is iad ábalta labhairt ar ghnáthrudaí. Bhfaca tú an wheel brace? Tá an aimsir le bisiú. Beidh an uaigh le glanadh do Dhomhnach na Reilige. Bhí an sagart ag caint i nglór ceolmhar agus d'éist sé. Bhí culaith ghaisce ar na focail, chonacthas dó. Chuaigh siad síos agus suas i gcasaíocha ina raibh údarás agus truaighe fite le chéile. Thóg sé amach an fón an athuair. Mhúch sé an fuaim. Chuir sé ar ais ina phóca agus d'amharc thart ar na tuismitheoirí eile, fear óstáin, múinteoir scoile, comhairleoir contae, beirt eile nár aithin sé, fiaclóir. Bhí sé leis an mhúinteoir scoile nuair a bhí siad ina ndéagóirí, sula ndeachaigh siad chun an choláiste. Níor labhair sé mórán léi ó shin ach mhothaigh sé ceangal éigin eatarthu. Bhí sí pósta anois agus cúpla páiste aici, beirt nó thriúr. Ag tagairt dá threoir agus dá rialacha a bhí an sagart, go raibh an saol ag scinneadh tharainn róthapaidh agus gur ghá dúinn moilliú síos agus torthaí ár ngníomhartha a mheas. Gan cabhair an chreidimh, a dúirt sé, tá muid inár n-aonar. Rinne sé féin go leor rudaí nach raibh ceart, cuid acu nach raibh cóir, agus níor thuig sé riamh cad é an rud peacaí. Chaith sé a shaol chomh maith is a thiocfadh leis, ach níor shéan sé ariamh a mhianta. Bhí sé buíoch nach raibh a mhianta chomh deacair sin a shásamh. Ba mhór an rud dó riamh déanamh mar ba mhian leis. Nuair a ghlac sé ketamine don chéad uair, shleamhnaigh sé síos isteach i bpoll dubh. Sin an uair a raibh sé cinnte nach raibh Dia ann. Sin an t-am a chonaic sé an duibheagán, folús an focal ceart. Bhí sé chomh fada síos agus gur shíl sé go raibh sé ag teacht aníos arís, ach ag titim a bhí sé. D'fhoghlaim sé nach bhfuil bun ar bith ann. Ach bhí sé ar a shuaimhneas leis sin. Mhothaigh sé go dtug sé saoirse áirithe dó fhéin ina shaol agus bhí sé anois chóir a bheith saor ó mhothúcháin agus ó chiontacht. An t-aon uair ar mhothaigh sé ciontach ná nuair a sháraigh sé a mhoráltacht féin. Bhí línte áirithe tarraingthe aige agus bhí 'fhios aige cén fhad a shín a choinsias. Lig sé dá mhianta síneadh chomh fada lena mhoráltacht. Bhí sé den tuairim gur rialacha a bhí sa mhoráltacht a stopann tú ó rudaí atá sa nádur agat a dhéanamh, gur rud intleachta a bhí ann taobh amuigh de do nádur, a threoraigh do ghníomhartha. agus go ndéanann duine dá réir mar gurb é sin an rud ceart le déanamh. Bhí 'fhios aige a mhoráltacht féin. Chreid sé ann agus thrust sé ann. Bhí 'fhios aige cén uair a sháraigh sé é agus gurb eisean a chaithfeadh a bheith beo leis. Amanna mhothaigh sé ciontach as a theorainn a shárú ach ba chuma leis goidé a shíl duine ar bith eile dó, chomh fada agus nár sháraigh sé saoirse duine eile. Ba chuma leis fá náire, nó d'fhéadfadh sé scaoileadh le náire. Tháinig náire ó dhaoine eile, dúirt sé leis féin, daoine eile ag sárú do shaoirse. Ach bhí's aige nach féidir a bheith beo gan saoirse duine eile a shárú, agus bhí's aige gur rith an náire go doimhin ann féin, cé gurbh é a mhac ba mhó a bheadh thíos lena chionta anois de ghrá. So sin. Focal isteach ansan, cúpla leathanach sa scéal an chéad fhís sin. Ní chríonnaim a fhéatas ar ba ghrá fhada, but b'fhéidir go mbeidh sibh chance a ghríniú sibh féin, tusa as an leabhar seo, Claire. Go míle maith agaibh as éisteacht.
Go míle maith agat Eoghan. Anois is craoltóir agus scríbhneoir í Catherine Foley, tá sí le cloisteáil go minic ar an chlár raidió de chuid RTÉ, Sunday Miscellany. Tá leabhartha scríofa aici i mBéarla agus i nGaeilge. I mBéarla tá Beyond the Breakwater, Cuimhní Cinn atá i gceist ansin. Sa chnuasach filíochta Ag Marú Maicréal caitheann sí súil siar ar na seanlaethanta. sa bhailiúchán sin agus tá draíocht le feiceáil sna dánta. Ag scríobh faoina cuid filíochta, dúirt léirmheastóir amháin, 'Téitear i ngleic le réimse téamaí i saol an fhile féin ach a bhfuil impleachtaí ann don léitheoir i gcoitinne. Lasmuigh de sin, tá scil ag an bhfile saibhreas a bhaint as an ngnáthrud a bhíonn ar siúl ag duine'. So cuirigí fáilte roimh Catherine Foley.

fiction nó aon rud ach roghnaigh mé é seo mar baineann sé le daoine a bhí ina gcónaí trasna an bhóthair uainn agus bhí, bhí an-ghean againn orthu agus tá siad imithe so cuimhne arís atá anseo. Seo leabhar a tháinig amach, bailiúchán de cholúin nuachtáin agus raidió a bhí ann so craoladh an scéal seo ar Raidió na Gaeltachta 2016, mé ag caint le Fachtna Ó Drisceoil, go rialta, so cuimhní a mhaireann. Chuala mé ainmhí ag olagón an tráthnóna sin seo d'imigh tharainn, seans gur madra nó bó a bhí ann, ach chuir sé comharsa bhéal dorais i gcuimhne dom agus an sceamhaíl bhuacach a scaoilfeadh sé uaidh corr uair agus é ag iarraidh guthú a thabhairt don rud a bhí ag cur isteach air nó do rud spioradálta a bhí ag brúchtaíl aníos as. Bhí parailís cheirbreach air agus ní raibh sé in ann caint ná bogadh as a chathaoir. Chaith sé a shaol ina shuí nó ina luí laistigh den tigh céanna inar mhair sé, é féin agus a dhriofúr a thug aire dó. Chloisfeá iad ag caint agus ag gáire go minic i rith an lae, a nguthanna ar snámh ar bhrothall nó ar fhuaire an tséasúir. Bhí tuiscint ana-láidir eatarthu. Ghlaofadh sí 'an leanbh' nó 'an páiste' air go minic, nó 'an leaidín', agus cheannaíodh sí rudaí deasa dó i gcónaí, stocaí daite i ndathanna an chontae, seacláid, caipíní cniotáilte, agus chuireadh sí an teilfís ar siúl dó go laethúil ionas go bhféadfadh sé a bheith ag caint agus ag féachaint ar na pictiúir. Istoíche, d'fhágadh sé slán ag Charles Mitchel, an léitheoir nuachta, sula múchadh a dhriofúr an teilifíseán, agus ansan bhuaileadh comharsa isteach chun cabhair a thabhairt di é a chur isteach sa leaba. Corr uair thuigfeá go raibh nasc éigin idir Avey agus tírdhreach an tsráidbhaile, Thuigfeá go raibh a gháir ag imeacht ar ghathanna solais an tráthnóna, gathanna solais an tráthnóna, agus go raibh rud éigin págánach ag baint leis. Bhí a liú ar nós géimní tarbh, nó chuirfeadh sé mac tíre i gcuimhne duit, ainmhí a bhí ar tí imeacht ag seilg agus é ag fógairt san dá naimhde. Bhaineadh sé miongháire asainn, dár ndó, mar bhain a ghuth le draíocht agus le hatmaisféar speisialta na háite. Bhain sé le saol an tsráidbhaile agus leanaimis ag maireachtáil ansin amhail 's go rabhamar faoi gheasa ag a ghuth. Bhíodh eagla orainne mar pháistí roimh an bhfear seo mar bhíodh sé rite agus fillte go mínádúrtha ina chathaoir agus dá raghfá isteach le duine fásta chun heileo a rá leis agus dá dtabharfá do lámh dó bhéarfadh sé greim daingean láimhe ort a bhí deacair éalú as. Ní cuimhin le mórán guth an fhir sin anois, nó fiú an saol a chaith sé. Tá a dhriofúr imithe ar bhóthar na síoraíochta le breis agus tríocha bliain. Níl rian díobh le feiceáil sa cheantar, níl aon chaint le cloisteáil fúthu, tá siad imithe ina n-iomláine orainn. Níl fágtha den bhfear álainn soineanta sin anois ach cuimhní scaipthe mar atá agamsa. Tá an saol sin ar fad caillte. Ní fheicfear go deo an bheirt san agus ní dóigh liom go mbuailfidh mé leis in aon bhun-tomhas eile.

ann lasmuigh, nach bhfuil aon rud ann lasmuigh, nach bhfuil aon rud ann lasmuigh den saol seo, níl aon cheangal ann a thuilleadh leis an rud atá caillte, leis an rud taibhsiúil, osnádúrtha nó leochaileach. Inniu táimid nua-aimseartha, leictreonach, fíorúil, tapaigh agus láithreach, táimid go léir faoi réir na bhfón agus na ríomhairí agus tá gach rud athraithe. Cathain ar chaill mé mo chreideamh go mbuailfimis leo ar an dtaobh eile nó go bhfuil saol eile flaithiseach ann, conas ar díbríodh teagasc san na hEaglaise asam? Tá mé croíbhriste anois mar tuigim go gcailltear daoine i ndáiríre nuair a imíonn siad uainn agus go n-imíonn siad go buan agus nach mbeidh fáil orthu arís ina dhiaidh sin. Tuigim nach bhfuil m'athair agus mo mháthair ag fanacht liom ar an dtaobh eile.

Lasmuigh de sin, tá 'fhios agam go bhfuil na daoine a bhí tábhachtach agus páirteach i mo shaol tráth imithe go deo, nach bhfuil, nach mise atá fágtha liom féin, tréigthe agus rite le cuimhne nuair a chloisim éamh na bó. So sin rud amháin. Bhí mé ag obair trasna an bhóthair anseo ar feadh i bhfad agus bhí mé i mo cholúnaí sóisialta, ag clúdach ócáidí, oscailtí, seoltaí leabhar is gach rud. So seo dán a scríobh mé agus ehm cad é 41 ehm just ag iarraidh cur síos ar an saghas ócáid sin agus so rud saghas éadtrom is ea é, Cú na hUaimhe. Sheas seisear acu ar an gcairpéad dearg taobh thiar den rópa veilbhit. Dhírigh siad sa leathdhorchadas ag fanacht ar an réalta mhór. ina chulaith dhubh ghalánta, ní raibh eatarthu ach cúpla slat, a cheann leathchasta ina dtreo. Thuig siad go raibh a fhios aige go raibh siad ann. Neirbhíseach, a leabhair nótaí réidh, a bpinn bioraithe. Nuair a shiúil sé trasna chucu, rí ag druidim leo, grástúlacht, dínit agus suaimhneas a cháil, a cháile ag baint lena snas, bhí siad sa líne ar nós páistí scoile, bhronn sé miongháire orthu uile, múinteoir ag bualadh lena rang don chéad uair, chonaic siad macántacht ar dhromchla a aghaidhe, chroith sé láimh le gach duine acu, luigh freagracht na hócáide go trom orthu, ceisteanna crua faoina ról sa scannán réidh le cur, ach léim duine amháin agus léirigh sé a anam. Cad a chuireann tú i do chuid gruaige ar chor ar bith agus tú ar na bóithre de shíor? Mar a bheadh dlíodóir sna Ceithre Chúirteanna ag tabhairt a fhreagra, labhair an Brosnachánach, ag aontú faoi dhianchúraimí na gruaige agus é ag taisteal. Lean lucht an phreasa ag scríobh go díograiseach, lucht na gcoiníní gafa i ndallachar a áilleachta, a bhriathra síbhialta ag titim ar chairpéad dearg na hollphictiúrlainne i mBaile Átha Cliath agus thuig siad gurb é Cú na hUaimhe a bhí neirbhíseach an oíche sin ag an bpremiere ag plé le ceisteanna crua na háilleachta. So sin an rud a bhfuil. Tá, agus ag éisteacht le Máire, Bímis linn. Is as Gaeltacht bheag ar an gcósta in iarthar Phort Láirge mise, Gaeltacht na nDéise, agus tá cáil ar Nioclás Tóibín, sár-amhránaí ar an sean-nós a fuair bás sna nóchaidí agus bhuaigh sé Corn Uí Riada faoi thrí. So, seo i gcuimhne air a chum mé agus tá súil agam, agus baineann sé le Bleá Cliath chomh maith mar thosnaigh mé, tuigfidh sibh. So, Nic. i gcuimhne ar Nioclás Tóibín agus Jimmy Scott. Nuair a sheas sé amach ar ardán Vicar Street sna Saoirsí i mBaile Átha Cliath go luath ag tús na mílaoise, stad gach éinne chun éisteachta. Chroith a ghuth. Chroith a lámha. Chrom sé a cheann mar a dhéanann spideoigín ar tí imeachta. Bhí sé beag bídeach. Róbheag d'aon fhear. Ach scaoil sé nótaí gorma agus chiúnaigh sé sinn gur leanamar é ar feadh na hoíche ag éisteacht lena cheol. Líon a nótaí ár gcroíthe le huaigneas a bheatha. Bhíomar gafa aige san amharclann go dtí gur mhúscail sé cuimhne a bhí dearúdta agam féin, a thaispeáin an tslí ar ais go Baile na nGall dom, mar threoraí ab ea é. Agus chuimhnigh mé ar an lá ar stop Nick ag ár ngeata, lá earraigh sna hochtóidí, é tanaí, támáilte, ag iarraidh bheith cainteach, ar ballchrith san aer úr, ag caitheamh a ghuaillí siar go mórtasach ar nós an choiligh, a chlúimhreach á dtaispeáint aige agus a scámhóga á líonadh aige ag ullmhú chun an t-aer a scoilteadh le glór na maidine. Léirigh sé dúinn an chumhacht ag lonrú amach as a shúile. D'fhéach Nic suas an bóthar

Ach bhí a shúile ag spréacharnaigh ag iarraidh an chúthaileacht a shárú. Sa deireadh, leag sé a lámh ar a bhaithis, bhain sé de a chaipín, chlaon sé a cheann, bheannaigh dúinn agus shiúil síos an bóthar chomh héadtrom le duilleog ag snámh ar an ngaoth. So, just bhí mé ag iarraidh cé chomh cúthail agus an cruthaitheacht a bhain leis agus an sprid sin agus an spioradáltacht. So, ehm. Tá mé ceart go leor. Ceann amháin eile. Ok, so léifidh mé an ceann seo tapaidh, seisiún sa Local 28. So seisiún sa Local. Seo i nDún Garbhán. Is dócha tá mé ag scríobh chun rudaí a chaomhnú, a mharcáil agus a cheiliúradh agus sin an rud a spreagann mé i ndáiríre mar tá an saol ag imeacht agus so déanaim, so seo. Oíche amháin, ní dhearúdfaimid go deo é, meidhir na hócáide i gCearnóg Grattan, timpeall meán oíche, an boscadóir ag cur allais, Helena, an bhean tí, ag bailiú gloiní, strainséir ag iarraidh m'uimhir teileafóin agus fear eile ag cur cheist ar mo dhriofúr an raibh sí 'going steady'. Bhí teas millteach istigh sa tigh tábhairne, ruaille buaille ag bláthú de réir a chéile, rithim an bhodhráin ag dul chomh hard le hadhmad an tsíleáil, buille cnagach na gcnámh ag dul i gcomórtas leis an gceol a bhí ag teacht ón bhfear ar an bhfidil, ceol na fliúite ag déanamh suirí leis na huirlisí ar fad, agus i gcúinne eile, fear meán-aosta ó bhaile mhór Dhún Garbhán ag ullmhú chun 'I'll take you home again Kathleen' a rá, ach seans a fheiceáil sa bhearna idir na ríleanna agus na jigeanna. An gcloiseann tú rithim an cheoil? Sin é cuisle, ó, fonnmhar na beatha á bualadh go fíochmhar ag Donncha ar chraiceann a bhodhráin. Na madraí ag éirí ina gcúr, ag buachaint ar an mhaidrín rua, an cóiste ag teacht san oíche go mall ar dtús go dtí go dtosaíonn sé ag gluaiseacht go mear, ag rásaíocht,

Seas amach, a fhearaibh, níl mé steady ar chor ar bith, mar ní féidir buachaint ar ghealtacht an cheoil, ar fhuascailt an óil, ar theocht an chomhluadair a thagann le chéile san oíche chun an saol, chun an aoibhneas a cheiliúradh. As mo shlí agus ná bí dom chiapadh le ceisteanna fén uimhir teileafóin. Go raibh míle maith agat.
Go raibh míle maith agat, a Catherine. Bhí an dán sin faoi Nioclás Tóibín galánta ar fad. Anois, tuilleadh filíochta. Anois beidh, tá Mícheál Ó hUanacháin ag scríobh leis ó na seascaidí i leith. Téann sé i ngleic le foirmeacha éagsúla agus saothair ó theangacha difriúla mar chuid den obair atá faoi lámh aige. Tá an leabhar is déanaí uaidh, díreach i ndiaidh theacht amach, Féach Gach Treo, cnuasach gearrscéalta. Ag scríobh faoi Mhícheál, bhí an méid seo le rá ag an Titlíoch, Alan Titley, Tá an ghrinntsúil chéanna iontu is a bhí riamh. Ceapadh an nóiméad ina eangach chun a thola féin, ach fairis sin, tá greann agus deisbhealaí agus daonnacht agus gliceas agus an ní sin nach mbeadh duine ar bith ina fhile á cheal, misneach, agus mar a deir siad le M mór, cuirigí fáilte roimh an M mór! An M mór. Em. Rith sé liom tamall ó shin go raibh an-chuid dánta á scríobh agam faoi dhaoine a bheith ag imeacht, fearacht Catherine. Agus an ceann áirithe seo, bhíos ag iarraidh a dhéanamh amach a bhféadfainn déanamh dá n-éamais mar ábhar scríbhneoireachta. go háirithe daoine a cailleadh go hóg. Miserere, chi sei tu che vieni anzi ora, sin as an Inferno, cé hé tusa a thagann roimh d'am? Níor chuimhníos air seo, an pharáid sheachtainiúil díobh siúd a imíonn, daoine muinteartha, comhleacaithe, comhaoisigh, agus fiú iad siúd a d'oileamar sna cearda. go n-imeodh na cuimhní le lucht a bpáirte. Cén mhaith a shamhlú go rabhas san áit sin leis seo á dhéanamh siúd nuair atá an t-aon fhínné balbh faoi chré? D'imigh na láithreacha, na tábhairní, na bialanna oíche, na tithe caife mar a n-aithneofaí. Ní raibh a leithéidí riamh ann. Tá ollphéist éigin ina dtreo. Tar éis na báistí, bogha ceatha leata ó thuaidh íseal i solas an luath-earraigh. Siúlaim thar dhroichead. Ar an tairseach idir imeacht agus fanacht, idir taisteal agus seasamh, idir bogadh agus luí, idir corraí is suí, sin é an lic a ngabhfaidh mé tríd. Bíonn rudaí fágtha ag daoine ina ndiaidh, mar sin féin, foirgnimh, caisleáin,

Is géimneach na mbó sna goirt liatha ag fógairt chun a mbleán. Tá na duáin alla i mbun a ngnó i gcónaí, na beithígh ag cogaint na círe is ag tál beatha, an ghrian ag brú a slí trí na scamaill maidine mar ba ghnách riamh. ach ceol casta na sreang, sealbhaithe anois acu siúd ba dhaoscarshlua lá dá raibh. Bhí, más cuimhin libh, bhí dianghlasáil againn tamall agus bhí rudaí a bhí fágtha amuigh ag daoine nár bailíodh ar feadh na míonna. An ceann seo, baineann sé le liathróid bhuí. Ó lá go lá bhí sí in áit amháin nó in áit eile. ar chlár súgartha na scoile agus macalla na nglaonna sa chuimhne ón uair go mbítí á ciceáil le linn an bhriseadh. Agus lá eile sa lána chun an dorais, mar a fágadh a leithéid go minic sa seansaol, go dtáinig an lá nach raibh sí ann a thuilleadh. Imithe leis an saol nach mbainfear báire léi feasta ann. Bhíomar mé féin agus é siúd, bhíomar i Firenze tamaillín, an bhliain seo caite, nó arú anuraidh, agus bhí sé ag báisteach, bhí sé ag gleadhradh báistí. So cuireadh an siúlóid agus an tráthnóna ó mhaith ar bhealaí áirithe. Em. agus rith sé liom go bhféadfaí smaoineamh ar an rud a dúirt, dúradh faoin domhan go mbogann sé fós agus fiú san Iodáil go mbíonn sé a' báisteach, eppur si piove! Tintreach is toirneach mar chúlra ar an Duomo áit ar shuíomar i mbun gelato agus café normale. Fad a shil an díle tobann trí phoill sceite ar imeall dhíon na heaglaise ina mbuacairí lánsrutha. D'imigh na sluaite, ainneoin na scátha báistí is painseó a cheannaigh ar an toirt ón Afraiceach báite ná húsáideann a chuid féin. Is bhí an piazza ansin faoi na colúir ocracha. Bhí an chuid is fearr den mhaidin sciorrtha tharainn istigh sa seanséipéal, gaetha gréine ag soilsiú aghaidh an ábhair sagairt agus a shuirplís is an bairéad go bobailín gorm. rud a d'fhág tráthnóna na báistí fúinne, ár gcuairt ghearr á brú isteach ins an trattoria seachas siúlóid nach raibh ann ach nóisean an chéad lá riamh. Níl sé seo á thaispeáint féin dom. Ó, raight, tá. Ainneoin go rabhas ag iarraidh a sheachaint gur filleadh cuimhneacháin, in memoriam, chuile shórt. Ní fhéadfainn gan an ceann seo a thabhairt daoibh. Danny Sheehy a cailleadh go tubaisteach amuigh ar an bhfarraige. Ach cuimhne a bhí agam ar chomhrá a bhí againn cúpla bliain roimhe sin faoi logainm. Fear mór logainm é. Chroith sé a cheann. Níor chualas é sin air, ar seisean. Gháir. Agus, ach níl gach eolas agamsa. Is tháinig amhras orm féin gan tagairt ar mo theanga agam. Seachtainí ina dhiaidh, d'aimsíos an léarscáil sin arís, nó ceann mar é, agus chuir i dtaisce don chéad uair eile a mbeifí i mbun comhrá. 140 éigin méadar os cionn an bhaile ar líne idir Cheathrú an Teampaill agus an Gort Mór, Cnoc an Phréacháin. Salach a bhí an t-uisce an mhaidin sin agus faoi ardtráthnóna i mbéal na habhann i radharc an oileáin nach bhfuil d'ainm air ach Oileán, amach ón mbaile dá ngoirtear Siúl, ar thairseach idir dhá thír, idir dhá theanga, mar a bhí riamh, thrasnaigh sé an teorainn idir an dá shaol. Sheol an stoirm aneas gur shéid sí ar na crainn is na sceacha, sna Gorta Dubha agus i nDún Urlainn agus thar an Tóchar, go dtáinig soir trí bhóthar cam an Bhuailtín mar a raibh an scéala scaipthe ina bhuillí marbha druma. Shamhlaíos cróchar naomhóige á thiomáint ó thuaidh ar an mhuir mharfach chéanna taobh thiar den Sceilg agus laistigh de Thiaracht go gcasfadh sé chun trá ar an gCloichear nó thar Charraig na mBan is Charraig na nUan taobh na gclocha nua. An filleadh gan fáilte ar bhaile gan eaglais an gleann a d'fhág sé. áit gan cumar gan ísleán. Agus i rith an ama, an t-éan dubh ag grágaíl ón solas deireanach sa tsráidbhaile faoi scáth an spéice nach raibh ainm in aon chor sa tseanshaol air go dtí gur múchadh é. Cúpla ceann nua. Cúpla ceann nua. Ana-shuim agam i gcúrsaí ealaíne. Tá, cá bhfuil an ceann seo? Pictiúirí atá mar ábhar sa dán seo, na crainn. Ardshamhradh, crann úll b'fhéidir, is an t-iascaire cúbtha faoi, cóta agus cochall, níl aghaidh le feiscint. An buataisí glasa iad sin ar an mbruach i measc na mblátha, rangaithe go snoite ar an nós Síneach, seans? Agus dorú is dubhán ag éalú faoi thonnta beaga rialta siar is aniar san uisce. Gouache, dúch Indiach agus tempera ar phár, in aithris ar dhath gloine laistigh den fráma domhain ar dath canbháis nó gainimhe.

gan éinne i radharc ach piscín ag éalú go cúramach sa bhféar tais laistiar den spíonán. Ocht n-orlach fá sé dobhardhath ar pháipéar, ní fhéadfá nature morte a thabhairt air. Mar lasair tintrí, táim siar ar ais sa chistin leis na cairde ag breathnú amach, ag iarraidh ciall a dhéanamh de shlua i scuaine éigin im shamhlaíocht, ar crochadh a gcuid pictiúir ar fhallaí mo thíse ar feadh blianta, iadsan scaipthe le fada, duine ar dhuine, imithe romhainn, is na crainn fós ann, na pictiúir ó lámha anois faoi chré, ar marthain fós. Tá aistriúchán amháin agam daoibh inniu. Deireadh mí Feabhra tháinig mé ar dhán Rúisise le bean óg Úcráineach a bhfuil macallaí iontacha ann. Níor chuir sí aon teideal air. 'Bhfuil cogadh te sa bhuacaire? 'Bhfuil cogadh fuar sa bhuacaire? Conas nach bhfuil cogadh ar bith ann? Bhí sé le teacht tar éis an lóin. Chonaiceamar féin an fógra faoi 'Beidh cogadh ann ag 1400 uair! Agus tá muid trí uair a chloig cheana féin gan cogadh. Sé uair a chloig gan cogadh. Agus mara dtagann cogadh roimh thitim na hoíche, ní thig linn an níochán a dhéanamh gan cogadh. Ní thig linn an dinnéar a dhéanamh. Ní thig braon tae d'ól gan cogadh. Agus tá muid ocht lá cheana féin gan cogadh. Tá boladh bréan orainn. Ní mian leis na mná luí sa leaba linn. Ní gháireann na páistí. Ní ghearánann siad. Conas nár cheapamar ná beadh ganntanas cogaidh ann? Tosaímis, sea, téimis béal dorais ag iarraidh iasacht cogaidh ar an dtaobh thall den pháirc ghlas. Faitíos orainn cogadh a dhoirteadh sa tsráid, bíodh saol gan cogadh ina chruatan sealadach orainn. Sa taobh seo tíre, mínádúrtha an rud é gan sruth cogaidh a rith trí na píobáin, chuig gach tigh, chuig gach scórnach. Sin. aistriúchán nó aithris ar Rúisis Iya Kiva. Ceann amháin, b'fhéidir? Sin nuair a bhíonn ceann amháin eile. Bíonn ort rogha a dhéanamh. Eantrópacht i gcuimhne Clíodhna Cussen. Ní mar sin ba chóir a bheith, ach an fuinneamh doshrianta ag cur crot ar an anord, fuinneamh a lorgaíonn sa chloch an dealbh atá ann, fuinneamh a chuireann ar phár an t-íomhá atá ann, fuinneamh a mhúnlaíonn sa pháiste an fear atá ann. Mar sin ba chóir a bheith. Lorgaíonn an lacht a chothromaíocht féin, éalaíonn an gás trí do ghairg, trí do charraig, más gá, ach an solad, mar dhea, nach bhfuil dlúth ná crua ach a chroílár ar fán istigh, beach i mbaisleac, cotúch cúthail, a déarfá. Ach féach an táin leictreoin aige ar luas lasrach, ag lorg páirtnéirí ar fithis sna scealla, go hard sa chruinneachán nó go dtéann eantrópacht go smior iontu, ag cur deireadh le scréip, críoch le rince, clabhsúr le ceol na sféir. Rugadh í. Níl luibh ná leigheas air sin ach éag. Caisleán Bhinn Éadair agus a thimpeallacht, méim roimh a ré ag an Seoigheach ag ceilt na cathrach lá an tórraimh, neadaithe i mo chuimhne mar a bheadh teideal leabhair. An chaint, an ceol, an gáire déanta. Scaipimid. Os ár gceann, scairdrianta ag síneadh leo beag beann ar an gcruinne fúthu. Ar an sunda idir sinn agus Inis Mac Neasáin, na luamháin leisciúla ar snámh go haerach, amhail nach raibh rud ar bith tábhachtach tarlaithe ar talamh.
Go raibh míle maith a Mhíchíl. Yeah, Danny Sheehy, maireann sé inár gcroíthe go deo, níl aon dabht faoi sin. Is iontach an rud é go bhfuil na mairbh beo san fhilíocht agus sa litríocht. Sin an fáth go bhfuil an fhilíocht tábhachtach, deireadh an lae. Beidh muid ar ais an tseachtain seo chugainn le Caitríona Ní, le Colm Breathnach, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Simon Ó Faoláin agus amhráin le Caitríona O'Leary. Ach chun críoch agus clabhsúr a chur leis an ócáid, beidh Máire Ní Choilm chun cúpla amhrán eile a chasadh dúinn.
Tá teas iontach ann, nach bhfuil sé galánta. So, em, seo amhrán de chuid Rann na Feirste. Cheol mé seo, em, i gcomórtas na mban ehm, sa Europa, ehm, i mBéal Feirste, ag Oireachtas i 1997, Níon an Bhaoilligh agus bhí John Ghráinne sa lucht féachana an oíche sin agus eh, d'éirigh muid iontach mór le chéile i ndiaidh na hoíche sin. Ehm, so seo Níon an Bhaoilligh agus ar na mallaibh ansin, ehm, thug Brian Ó Domhnaill véarsa breise domh agus is véarsa é nach gceoltar, agus nár ceoladh, tá sé cineál garbh mar verse agus sin an tuige ar seachnaíodh é, nó ar fágadh ar lár é agus tá mise ag gabháil á cheol daoibh inniu agus cuireann sé cineál casadh eile ar an scéal. Tá trua againn don fhear go bhfuil sé i ngrá le Níon an Bhaoilligh agus nach n-éiríonn leis í a fháil b'fhéidir ach cuireann seo cineál casadh eile leis an scéal.

Litir Art Ó Ceallaigh. Agus arís, seo ceann a d'fhoghlaim mé ó Bhrian Danny Minnie. Just ní bheadh amhrán ar bith agam gan Brian. So seo Art Ó Ceallaigh. Agus seo amhrán de chuid Ó Méith, measaim, agus tá sé sa leabhar sin ag Pádraigín Ní Uallacháin, Hidden Ulster.

na scríbhneoirí agus na ceoltóirí agus mar sin de, sé an dóigh is fearr chun sin a dhéanamh ná do lámh a chur i do phóca, téigh thíos staighre agus tá na leabhair le fáil ansin. Sin an rud is tábhachtaí, you know. Ní bheidh litríocht na Gaeilge, nó litríocht ar bith, buan muna bhfuil teacht isteach ag na scríbhneoirí, so ceannaigí na leabhair. So, sin an bun-teachtaireacht atá agam agus seachas sin, tá súil agam go mbeidh sibh uilig ar ais an seachtain seo. Cuir bhur gcuid lámha le chéile arís fá choinne Catherine, Eoghan, Mícheál agus Máire. Imram go deo! Yo!